mpingo wa mulungu kodi tikamanena kuti kumidima timakhala tikunena kuti mu ulendo wanga wa chipembedzo cha satana mdyerekezi inali nthawi yosausa kwambiri nthawi yopweteka pamene satana mdyerekezi adandifotokozera kuti pofuna kuti andikweze kuchoka pa udindo umene ndinali kupita pa udindo wina ndikuyenera kukhala kuti kumene kumakhala ziwanda ku dziko lapansi ku kumene kukupanga kingdom yakumidima ku dziko lapansi ineyo ndipiteko now mpingo wa mulungu ndi ulendo umene udanditengera masiku pafupi 21 kuti ndivomereze kukachita visit ku midima zinanditengera 21 days nditapasidwa offer yoti ndikayende kupita ku midima ana a mulungu mmene ankanena nane kuti tipite ku midima chidali chinthu chomveka ngati kuti chikhala cha uzimuzimu kuti ndikamapita ndingokhala ngati nanenso ndi chiwanda basi pya ndalowa pya ndatuluka ayi musayiwale kuti ife amene timapembeza mulungu timampembeza mulungu mu mzimu ndi mchoonadi mwa njira ina mkati ndi kunja now mukamalandiranso kapena kupembezanso satana pa maudindo okwera ngati amenewo si mzimu yekha si soul yokha imene imalambira satana malo ena limayenera kuti thupi ndi mzimu wako upite nde ukaone ukachite experience za kumva kwa thupi komanso za uzimu nde ulendo opita ku midima mumapita zinthu ziwiri umapita mzimu komanso thupi umakachita presence yakumva kuti ngati kumaloko kuli kozizira thupi likamva kuzizira ngati kuli zoopsa thupi likaopa at the same time umakhalanso kuti uli mu spirit ya chiwanda chija chimene chimakakupanga kuti ukachite connect amene ukapeza kumeneko ndiye mpingo wa mulungu ku dziko lapansi lino kuli mayenje akumidima musayiwale kuti baibulo nalonso linafotokoza bwino za mayenje amidima amenewa koma pano sitikufuna kupanga relate kuti mayenje akumidima amene baibulo amanenaja ndi amenewa timapita ifewa aa zimenezo ndisiyire inu a baibulo koma ife tili ku chipembedzo cha satana ankatiuza kuti nalonso baibulo linanenapo za kumayenje akumidima ndiye timafuna kuti inu mudziwe kuti amadziwa kuti ife tili ku midima koma sadziwa kuti ndi malo ati ati amene timakhala tikamanena kuti ku midima kodi ndi dzenje lili kwina kwache lili patipati kumidimako ndikuti ndi malo mpingo wa mulungu amene ali ogwirika ku dziko lapansi mukalowa chipembedzo cha satana pa malanki amenewo ngati pali chinthu namba 1 chimene mukaulula mumaphedwa at the same time ndi kunena kapena kuti kuulula mayenje okwana 8 kumene ziwanda zimakhalako kumene zimapangirako boma lopita ku dziko lapansi mmene dziko lapansi lino limayendera boma la dziko lapansi limayenda bwanji limayenda mphamvu zawo zimachoka kumayenje akumidimako dipatimenti ya ndale ili ndi dzenje lawo lawo dipatimenti ya zachipatala ili ndi dzenje lawo lawo dipatimenti ya za ndalama ili ndi dzenje lawo lawo dipatimenti ya za uhule ili ndi dzenje lawo lawo dipatimenti ya za nkhondo ili ndi dzenje lawo lawo dipatimenti yoyendetsa boma ili ndi dzenje lawo lawo komanso ya ndale paderadera ili ndi dzenje lawo lawo mayenjewa ali ndi madipatimenti ngati maunduna mmenemo ndipo mayenje onsewa pamodzi amakwana ngati 16 ngati 16 koma kutalika kwanga kwa lero ndifotokozerapo mawu 8 okha kuti ndikhale ngati ndagawa hafu ya mayina a mayenje akumidimawa ndipo 8 enawa akalola mulungu tidzafotokozera koma mpingo wa mulungu mukamaona boma la dziko lapansi likuyenda o akulamulira ndi achakwera o ikulamulira ndi biden o akulamulira ndi mwanawasa o akulamulira uku ndi ndani uku achina philip nyusi makosana asamakupusiseni zonsezi mumazionazi zimachokera ku maenje a kumidima mmenemu muli mphamvu zimene aefeso watifotokozera pa vesi namba 12 kuti chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi koma nawo maukulu ndiye maukulu amenewa ndi maulamuliro ndiye kuti tikunena ulamulo oyendesa dziko lapansi mu thupi ili now the maspirit amene amakachita connect ndi ma human bodies amakaphathana ndi kumatenga utsogoleri kuchoka ku maenjewa ndi kumabweresa ku dziko lapansi kuzayendetsa zimene tikuzionazi ana a mulungu tikamaona izi dzikoli ndi mmene inuyo mukuganizira si mmene zinthu zilili tikakhumudwa kwambiri tikakafika kwathu kukaona kuti mmene dziko linkayendera ndi mmene ife tinkaganizira ndi mmene ndondomeko ya chinsinsi inkayendera ku dziko lapansi ambiri a inu simudayidziwe kuulula ichi chimene ndikuchifotokozachi ndikuyika khosi lako pa chingwe kuphedwa kwa chikhalire kufa kwa chikhalire koma ichi chakuti ndimamtama mbuye yesu amene ndidathawirako anayika linga lotchinga kotero kuti mmene ndikuuwamu

daud kufotokozera zimenezi adayeserako kennedy simeon kuulula zimenezi koma sadakhale ndi moyo anaphedwa immediately chifukwa ankaulula asadaponde kumpanda lero ndaponda kumpanda ndipo ndikuwa ndikufotokoza mosapambukira kulamanja kapena kulamanzere imeneyi ndikuyifotokozayi ndiye boma la ku dziko lapansi ndicho chifukwa china chimene ine ndimakhala ndikushauta kudana ndi boma la dziko lapansi ndipo kuti chipembezo tchalichi kapena kapena mtumiki amene angamafune kudyerana ndi olamulira a dziko lapansi amakhala kuti akudyerana ndi ufumu wa kumidima chifukwa maboma mukuwaonawa mphamvu zake zimachoka kumene inu mmati kumidima kuja kumaenje akudziko lapansi ndipo ine am the one amene ndidachita visit 16 pits kumene kumakhala ziwandazi ku dziko lapansi lino kumaenje akumidima kumene kumachoka maulamuliro mphamvu maajenda oyendesera dziko lapansi the system of the world the system of government imachoka ku hero ku pit ku dziko la kumidima kumaenje akumidima kumene ziwandazi zimakhalako mpingo wa mulungu dzenje lililonse lili ndi dipatimenti yake yake kazikumveka zimenezi now mayenje amenewa ali kumayiko ndi kumadera mwachisanzo tili ndi dzenje limene limatchedwa kuti sinkole lili ku china ndi dzenje lalikulu kwambiri ndi dzenje ndithu sakumva watu lakuti mukapitako mukaona kuti imene iyi ndi mphanga ndi mayenje ndithu mayenje ena obisika ndi amene mukuwaona ku Euphrates river ija tafotokozera kumene kukumveka kuti kukumveka sound ya ma fallen angels chifukwa madzi a firate aphwa mpingo wa mulungu mutukule maso ndi kutenga makamera anu muyang'ane kumene kukudusa mtsinje wa firate madzi ace akuphwa ndi mmene akuphwamo tsopano mwayamba kuonekera mathanelo maenje ku dziko lapansi lino kuli maenje ena okumbika mwachilengedwe ena amene adakumba anthu kale kale pa zifukwa za ndale pa zifukwa za maufumu mathanero ena pa zifukwa zosaka ndalama koma kunja kuno kuli mayenje amene ali achilengedwe odzikumba okha amene ziwanda zidachita chisankho chokhalako kumene kumatchedwa kuti kumidima mpingo wa mulungu tayandikiradi kwathu posachedwa tikuyenera kuthanana nalo boma la dziko lapansi limene limayendera maganizo ulamuliro mphamvu yochoka ku 16 pits za ku dziko lapansi kumayenje 16 aku dziko lapansi amene satana anasungako ziwanda zace ana a mulungu ulendo umenewu amatitsimikizira mmene ndinkanyamuka kuti tikukunyamulani ulendo uno muli pa ulendo oti mukayendere mayenje akumidima kumene kumakhalako ziwanda tamverani nditanyamuka ulendo mu 2009 pa 14 september ndidapita ku sinkolepiti ana a mulungu pamene ndimatsika mu sinkolepiti ndiye kuti ndisachite changu kutsika koma ndikhale pamwamba pa phirili ana a mulungu mukafika pamwamba pa dzenje limeneli ndiye kuti chifunga ndi mawu omveka pansi akuti simunganene kuti akuti a kapena akuti e koma omangomveka ngati chiekolini amayamba kumveka maso mukayang'ana pamusi pa dzenje limeneli simungathe kuona chifukwa ndi pafupi 1800 feet kupita pansi koma pansipo ndikadziko kangachepe ndikalumu ndithu ndikagiraundi kumene mizimu imakhalako ndi to visit iweyo okhala ndi thupi ukuyenera kupanga combine human and spirit kuti mukafike kumeneko ndiye ndinatsika pa 14 september 2009 kulowa ku sinkole ndipo titafika mu sinkole mudzenje ziwanda zinauluka above 6 to 7 meters kutichingamira ndikutipanga welcome ndikukhala pansi ndi pa mdima koma mmenemu timaonamo ngati zofanana ngati mafairo mulinso atsogoleri amene amayendetsa zi- ndi, ndi, ndi kanyumba ndi kalumu ka busy kwambiri mmene ziwanda zimatuluka ndi kulowa kutenga ma information kupititsa kukapereka mphamvu ndi ulamuliro ku dziko lino lapansi kukatenga zimene anthu akuganiza ndi kutsutsana ndi ulamulirowo kuzibweretsa ndi kupititsanso zimene zikagonjetsa maulamuliro aku dziko lapansi amene akungofuna kusokoneza the kingdom of darkness ndi kumdima kumene ziwanda zake zimayang'ana kwambiri chidwi system ya kayendetsedwe ka dziko lapansi sinkhole ndi kumene kumatuluka ziwanda zimene zimakabukitsa kayendetsedwe ka ndale ku dziko lapansi ngati ulamuliro wa dziko lapansi koma lero mukagugula mawu akuti sinkholewa akupatsani dzenje lina ku china kumene akuti kumapezeka mahebo a mitundu yosiyanasiyana maspice a mitundu yosiyanasiyana koma here am i have got another sinkhole imene ndi unseen kwa anthu simungayioni ndi maso anu bwinobwino mpakana dzenjero mutaliona ndi thupi koma simungayesere kuchita attempt kulowa mu dzenje limeneli ngati thupi lanu silidachite amalgamation pakati pa spirit ndi human body mayenje a kumidima amayenda abambo dzenje namba 2 limatchedwa kuti stone age pit likuoneka ngati kuti lili ku north europe mwana wa munthu ndidafikako kumeneko tisafotokozera tifotokozera kuti kodi mudzenje limeneli mumatuluka mphamvu yanji yopita ku dziko lapansi popeza taona kuti sinkhole ndi ndale koma ku stone age pit mukafikako mumakapeza zikondwerero za mitundu mitundu nthawi zonse zimene mukulowa ku pit of hell mukamalowa ku darkness ku midima kumeneko ndi kumene mumakapezako ziwanda za mitundu mitundu koma za chisangalalo cha dziko lapansi nanga tikusangalala whatever you can say nkhani ya chisangalalo kwawo ndi ku stone age pit zimatuluka ziwanda kumeneku zamphamvu kwambiri kubalalika ku dziko lapansi ndi kukaonekera ku madizaina mavalidwe achilendo maonekedwe apamwamba kwambiri zisangalalo zakuti simunazionepo ndidakaziona nditapita ku stone age pit ndi dzenje koma kumakhala ziwanda zimene zimayendetsa boma ku dziko lapansi koma ku department ya chisangalalo zovala zapamwamba masisitimu akavalidwe mafashoni kuphatikizapo zinthu zochitika zimene ife anthu timazichita zinthu zambiri zimene ifeyo tikamaona ngati zi- zikuyenda bwino zi- zosangalasa zi- m- m- mavinidwe mapate zinthu zonsezi mukazipeza ku sinkole eh, mukazipeza ku stone age ndiye kuti pansi pa mphanga imeneyi ndi podzadza ndi angelo akumidima koma obweresa chisangalalo ku dziko lapansi ndi chifukwa chake pali kuopsa kwakukulu kwambiri pakati pa mpingo wopita kumwamba kujoyinana m'mapate a mitundumitundu mapate kwawo ndi kumeneku mavalentino kwawo ndi kumeneku zochitika za zisangalalo za dziko lapansi zodzadza ufumuwo wa kumidima umakhazikika kwambiri mukapita ku dzenje la stone age nkhani yosausa ku africa kuli dzenje mpingo wa mulungu ndipo mukachoka pamenepa mpingo wa mulungu mukapeza dzenje lina limene limatchedwa kuti bitplix bitplix eni yakewo kapena kuti politchula amangolitcha kuti bit green pit now mudzenje limeneli la green pit mmenemu ndi mmene ziwanda zopita ku dziko lapansi kukalipanga dziko kuti likhale paradise earth green paradise earth green economy ndi kumene zimakhala ndipo pa ulendo wopita kumeneku tidakaona maunduna osiyanasiyana amene amayendetsa ndiye kwawo kwa mabungwe kwawo kwa ziwanda zoyendesa ngati nkhani ya zakudya wfp food and chakuti chakuti security mmene angalisamalire dziko lapansi mukazipeza zili kumeneko ana a mulungu pamene ndikufotokoza za maenje amenewa ndikufunika nthawi yayitali kwambiri ndikufunika nthawi yayitali kwambiri kuti ndizifotokozera in detail sindingamalize zinthu 8 koma dzenje namba 4 limatchedwa kuti ice pit dzenje limeneli la ice pit lili ni malo awiri mukapita ku mars mmene tinkakayendera ufumu wa mumlengalenga wa satana ndi yerekezi mu 2010 ndidakafika ku ice pit ndiye mu ice pit ya ku dziko lapansi sinapiteko mu 2010 koma ice pit ya ku mars ndidapitako mu 2010 monsemu muli mphamvu za mayendetsedwe a zinthu za ku dziko lapansi namba 5 tikamanena kuti kumidima kuli dzenje lina limene limatchedwa kuti money pit uku ndi kumene onse opembeza satana amalandirako mphamvu zopangira ndalama za dziko lapansi zimene ndalamazo zimaperekedwa ndi chipembedzo cha satanic worship kapena kayendetsedwe ka zachuma cha dziko lapansi ziwanda zake zimachoka kumene kumatchedwa kuti ice pit pamenepa ndiye kuti ndikukupasani ufumu wa satana umene timanena kuti kumidima ana a mulungu ziwandadi zimatuluka kumayenje amene alipo they are existing mdziko lapansi lino zimatuluka kumeneko ndi kumafalikira ku dziko lapansi chiwanda chilichonse department iliyonse dzenje lililonse likutulusa ziwanda zace zoti zizagwire ntchito ku dziko lapansi kuzasokoneza chipembedzo kuzasokoneza moyo wa munthu opemphera ndi osapemphera kwasokoneza onsewa kuti onsewa kayendetsedwe ka zinthu zawo kazichita direct kulemekeza satana first priority munthu akabadwa ku dziko lapansi asalambire mulungu koma alambire satana ndiye cholinga cha department za kumayenjewa kumene kumatchedwa kuti kumidima ndi zoona ana a mulungu tikayima chamuna aefeso akuti tazivalani zida zonse za mulungu kuti mukakhoze kuchirimika pokana machenjerero machenjererowa amachoka kumidima Nthawi zina mphamvu za kumidima zikamabwera, zimabwera pamodzi ndi anthu amene amakhala adachitidwa anoint ndi chimodzi mwa ziwanda zochokera ku midimako. Koma mwina ndingakutayitseni nthawi ndipitebe pamusi ndikufotokozereni dzenje limeneli la money pit. Kwambiri limapezeka mu dziko la oak island ndi kachilumba ka island ndi kumene kuli mphanga imeneyi munamva kuti anthu amalemera ndi nyanga amalemera ndi masenga satana amapanga ndalama ndipo ngati ndalama imasokoneza munthu ku dziko lapansi ndi chifukwa chakuti ku- pit ya money pit kumachoka ziwanda zitagwiriza matumba a ndalama izozo nkumakanena kuti musinthane ndi ichi ndikupaseni ndalama musinthane ndi khalidwe ili ndikupaseni ndalama ndikakupasa ndalama uyambe kupanga zakuti zakuti zakuti zikhalidwe zosalemekeza mulungu choncho ana a mulungu tikamanena kuti kumidima timanena mphamvu za satana zimene zilipo ku dziko lapansi koma ndi zimene zikuyendesa boma limene tikukhala inu ndi ineli mayenje amenewa tili ndi dzenje lina lodesa nkhawa kwambiri limene limatchedwa kuti pole edgar pit nkhani yake ndi yosausa kwambiri ya pole edgar pit Pole edgar pit. dzenje limeneli la pole edgar pit ndi dzenje limene ana a mulungu musangoganizira mmene inu ndi ine tikuganizira ayi ndi mayenje osausa komanso ndi kumene mphamvu zoyendetsera zinthu zimene timazipeza ku pole edgar pit ndi kumene kumatuluka madizaini a zinthu zapamwamba za dziko lapansi ziwanda zake zimachoka kumeneku mu pole edgar pit

kumachoka zinthu zimene zimabweretsa nzeru zopangira zinthu zapamwamba kwambiri za dziko lapansi zimene sizichoka kwa mulungu koma kwa satana in order tupanga dziko lapansi lino kukhala paradise earth zimachoka ku edgar pole pit ana a mulungu dzenje namba 7 limatchedwa kuti montana soil pit sono mukafika ku montana soil pit ndekuti ndi kumene mumakapeza chifukwa chani anthu tikukanika kupanga control chisembwere chiwerewere chigololo uhule kodi umachoka kuti umachoka ku montana pit ee makosana ngati mukufika pamwamba pa dzenje limeneli kuti simunalowe mukhoza kumva kuti munthu ali pa bize ndi chisembwere kwambiri mumva saundi yonse imene imapezeka pakugonana mukayipeza ili kumeneku okondedwa ndi kumatuluka mabeauty mahandsome mukamabwera uko kuti mukufika pa montana soil pit panjapa muona asungwana inu muziganiza kuti ndi anthu mwina ndi matourist akupita kukangoyendera koma ndi ziwanda zachita mix zimene anazituma zidzaoneke ngati akazi okongola ooneka bwino chithunzi ndikutumizirani ochoka ku mapiti amenewa kubwera ku dziko lapansi ndi kumayenda mdziko limeneli akufunsiridwa akugonedwa ndi anyamata ndi anthu kuti akata akapitirize kuumba kuphatikana pakati pa human ndi spirit zija zinali ku munda wa edeni mu genesis chapter number 6 now mpingo wa mulungu zinthu zimenezi ndi zodesa nkhawa komanso zochitisa mantha maka kwa anthu amene timaganiza kuti tikamapemphera kuti kumidima tikupempherera zinthu basi zopanda pake ayi ana a mulungu ndi zowona kuti kumidima amanena za mayenje ndipo mayenjewa alipo ine i've been there ndiye umboni ndikuperekawu ndikupereka umboni wa kumayenje akumidima kumene kumachokera mphamvu za satana mdyerekezi zoyendesera zonse zimene mukuziona pa maboma a dziko lapansili kuti akapange ulamuliro ndi ukulu wa satana mdyerekezi chifukwa chake dziko lapansi siliyanjana ndi chikhirisitu ndipo dziko lapansi silimayanjana ndi akhirisitu now dzenje lodesa nkhawa kwambiri limene ndimalize nalo mu chigawo cha mayenje 16 pano ndi 8 okha dzenje ili ndi dzenje number 8 limene limatchedwa kuti bonzomia pit this is satanic language the bonzomia pit ndi kumene kumachoka system yonse ya chipembedzo chonyenga cha ku dziko lapansi bonzomiyayi mukati bonzo mu satanic language ndiye kuti mukunena za yesu yesu wina bonzo yesu wina another bonzo pit bonzonia another kristu ndiye another kristos yu another jesus yu amakhala ku bonzomo piti kumene kumasonkhana mamiliyoni miliyoni aziwanda amene amatumba maministry machalichi ndi kuwawutsa ku dziko lapansi nkumapatsa mayina ngati kuti ndi tchalichi cha, cha mulungu koma chili tchalichi cha satana koma chitavala mayina a matchalichi a mulungu ku dziko mayina a tchalichi dziko lapansi amachokera ena mwa iwo ku bonzomo piti pamene pandikonze kuti inu ndi ine timvane nthawi imene tidapita ku bonzomo piti ndidakapezako mayina 78 amatchalichi woti ala akuchita exist mdziko lapansi koma mwa mayina amenewa mayina 19 ndinapeza ku matchalichi akumalawi kwathu konkuno mpingo wa mulungu ndikudziwa kuti mayitanidwe anatiyitana mosiyana sindili pano kuyalusa mopanda umunthu koma kufotokoza mochenjeza ku dziko lapansi ndiye bonzomiya piti ndi kumene kumachoka mizimu imene inautsa mapulofeti sono tikanena kuti mizimu youtsa mapulofeti sindikunena apulofeti anu aja ndikutheka kuti pulofeti ameneuja ngwabwinobwino ine sindimuweruza chifukwa sindimdziwa kuti akumapanga cha koma ku bonzomio piti tidapezako tikukhala pansi ndi ziwanda za ku bonzomia piti tidapezako maphunziro ena amene ziwanda zimaphunzisa anthu amene ankawatcha kuti midiba midiba midiba ankawatcha kuti midiba deliverance ndiye pa midiba deliverance pamachoka ma deliverance ochokera mu zinthu amene ankatuluka pa tebulo ya pansi pa dzenje la kumidima ku bonzomiya koma atakhala pa tebulo limene padayikidwa chikwangwani chakuti midiba aliyense akamatuluka amakhala atampasa ka talente kuti adzachite talente zopempherera madzi anthu kuchira talente zosakaniza mchere talente za mafuta talente za anointi talente za, za zoyitanisa zovala kukapempherera zovala talente zosanzisa zosanza zithumwa zonsezi amapatsa kuchoka mu bonzomiya kubwera kudzamangira machalichi ku dziko lapansi ndipo ziwanda zimenezi zili dziko lonse lapansi mwatsoka inu ndine tili kuma founder azipembezo zochoka ku midima kuchokera mu bonzomiya nkhani yosausa tsiku limenelo tikadzafuna kuyiyika pa full light kuti kaya akane akane tidzatchula mayina 19 a zipembedzo zimene zimapezeka ku dziko la malawi tsiku limenelo tikadzafuna kuyiyika pa full light kuti agweyo agwe tidzafuna kutchula 78 prophet amene akutchuka ndi kuoneka ku dziko lapansi ndipo tidzafuna kunena kuti kodi mphatso ya upulofeti wa dziko lapansi imalowa bwanji mwa munthu ndi mmene inuyo mukafuna kuyeserera mupite ku chalichi chimene chimalankhula malilime pamene pa munimvetsetse sindikunena kuti machalichi ungakugwa koma ndikungofuna ndikupaseni example mukalowa ku chalichi chimene chimalankhula malilime inuyo simungapiteko 3 days siku la namba 4 nanunso mumakhala mutajoyina mutalandira anointing ya malilime the spirit from nowhere imakuchitani attack ndipo mumakhala kuti nanunso mwagwa nawo chiti mchomwecho mukamapita ku machalichi amene anthu awo amagwa ngati kulemekeza pulofeti inuyo mukakakhala kumeneko kuti akukupemphererani mukamatha 3 days nanunso muzikati kungoliona dzanja lache likubwera mukuchita obey mukulambira kugwa kumakhala kulambira the spirit of bonzomia pit ndi mayenje oti akuchita exist ku dziko lapansi ana a mulungu mmene tikufotokozerana chigawo chimenechi cha mayenje akumidima tasiyanso mayenje ena 8 amene tidzafotokozere mu ulendo ofotokozera za kumidima koma ndibwerere kuti dziko la america lidaluza ndalama zambiri kusakasaka osama bin laden kutchire koma ali ku nyumba ankakamusaka ku mapiri a tora bora koma iyeyi ali mu islamabad ali ku jalalabad pa tawuni ngati mmene mungamakansakire twaibu kutchire koma ndili mu area 2 mtawuni ya lilongwe pomwepa kubwalo la njovu nyumba zili paselipo kumakhala pamenepa pa tauni kapena kumakhala ku area 3 pomwepa pomwepa pa area 3 pa mtunthamapa kumakhala pamenepa polisi ili pompo sakumva wathu kumakhala mu 18 polisi headquarter ili pompa mu area 10 kumakhala mchilinde barakisi ili pompo abarakisi aja nkumanyamuka kukandisaka ku nkhalango koma ndikukhala mbarakisi ndikukhala mchirinde ndi mmene lidawonongera ndalama zambiri mbiri boma la america kodi ana a mulungu mukuganiza kuti tiwonongeso mphamvu pamene ziwanda zili, zili surround the world ndipo ntchito zake zili pamodzi ndi ife ndiye mphamvu zakumayenje amidima zimenezi zimachoka ku midimako ndi kudzaonesera zizindikiro zace ku dziko lapansi pamene tidzapita ku mayenje 16 tidzapezako zenje limene limatchedwa kuti fomatima fomatima ndiye dzenje la fomatima amodzi mwa mayenje 8 mukadzafika ku dzenje limeneli tikakhala tikuyala ndondomeko ya mayina a zakudya zija tikunena kuti tikudya ziwanda tikudya zakudya zopangidwa ndi ziwanda ku dziko lapansi zimachoka kupiti yotchedwa fomatima ndipo dzenje limeneli lili mdziko la america amayi ndi abambo mayenje 16 onsewa ine ndinalowamo pamene ndinali ku chipembedzo cha satana ndipo ndili ndi chithunzi chokwanira cha ufumu wa dziko lapansi wochoka ku midima ndipo ana a mulungu kodi pamene tikugwada pansi ndi kumapemphera nanga cholinga cha phunziroli cholinga cha umboniwu nchani ndikuti tikadziwe kunena kuti ku dziko lapansi lino ngakhale titafuna kukhazikikako koma dzikoli limayendera mphamvu za kumidimako ndipo tikamanena kuti tikulimbana ndi mphamvu za kumidima nthawi zina timakhala tikungonena chinthu chimene sitikuchidziwa kumapanga kuti ifeyo tikuyendana ndi mphamvu za kumidima zomwezo tikulimbana ndi mphamvu ndi maulamuliro akumidima kumapanga kuti ifeyo tikuchita obey tikumvera mphamvu ndi ulamuliro wakumidima komweko sakumva wanthu tikamanena zakumidima ndi mayenje of course alipo ku dziko lapansi ndipo kumakhala ziwanda zija zinagwa kuchoka mumlengalenga kumwamba kwa mulungu zinasala zina mumlengalenga zina pa dziko lino lapansi zili kumaenje akumidima kumapiri ndi kumalo ena pamene zina zili pansi pa madzi ana a mulungu musayiwale kuti tili ndi maenje ena odesa nkhawa amene titi tidzapeze ku maenje 8 atsala awawapa ndiwo manda mpingo wa mulungu mpaka tsiku limene mulungu angatidalitse kuti tidzabwererenso pa umboni umenewu wa nkhani zokhuza ku midima ndilankhule kwa inu ngati ana a mulungu aefeso chapter number 6 watipasa cholankhula chogwirika chimene akunena kuti tazivalani zida zonse za mulungu kuti mukakhonze kuchirimika pokana machenjerero a mdierekezi ndipo dzenje ili limeneli lavuta kwambiri limene likutchedwa kuti fomatiba ana a mulungu dzenje limeneli la fomatiba tingavutike kwambiri tingazunzike kwambiri ndi kumapemphera koma ziwanda zochoka ku dzenje limeneli zimakhala m'nyumba zathu kudzera m'mayina a zakudya amene ali m'maodropu athu kaya timayika mu odropu zakudyazo kaya nanu atwaibu zakudya timayika m'masherefu sitiika mu odropu nkhani yosausa ana a mulungu zili m'masherefu athu zimenezi zili m'madisplay cabinet zili m'mafiriji zochokera ku dzenje lotchedwa fomatiba limodzi mwa maenje amene ali m'mayenje 8 amene sitidafotokozere kotero kuti pamene tikuyang'ana za bonzomiya mayenje akumidima okhuza chipembezo mmenemu taona kuti ziwanda zake zatsegula machalichi zautsa aneneri zautsa azibusa zautsa atumiki ziwanda zake ndipo azi- zi- atumikiwo akuyenda ndi kulalikira ndi kuphunzitsa ku dziko lacha lapansi koma kuwaphunzitsa anthu osati kuti apite kumwamba ayi koma kumaonesa paradise earth kumaonesa ulemerero wa dziko lapansi mpaka nazakwanisa ziwanda zochokera ku bonzomiya zata- zakwanisa kulowa m'machalichi a- apamwamba kwambiri momwemo ife nkumati tikudana ndi satana tikudana ndi mphamvu zakumidima kumaona kuti atsogoleri athu achita connect ndi mphamvu zakumidimazo ndipo akuyendera limodzi nkumaona kuti half spirit half humans ikuonekera mchalichi chathu mpaka na ziwanda zosausa kwambiri zochokera kumayenje tinatchula aja sinkhole pit kuyamba kuonekera pakati pa tchalichi nkumaona kuti ha mmene avalira amayi amenewa kodi zakhala bwanji musandabwe yayi ndi half human half spirit zaonekera ku dziko lapansi mpingo wa mulungu ndisadapite kutali pa phunziro limeneli mundilole kuti mu phunziro namba 2 ndifotokozere za chowawa kwambiri cha mmene ziwanda zimenezi zikuchitira ku dziko lapansi ndiko kuphatikizika kwa munthu ndi mzimu kwa kumapeto a nthawi yapansi yano pamene utumiki wa kumidima ukupasirana bwino ndi zofuna za satana kumapeto a nthawi ya pansi pano pokatiphatikiza munthu ndi chiwanda nkumayendera limodzi nkumaoneka kuti tikuchita zinthu zamakono kapena zinthu zapamwamba koma zili zosatitengera kwa ambuye kuphatikizika kwa munthu ndi satana mdierekezi kapena kuphatikizika pakati pa thupi ndi ziwanda koma pakanthawi aka mmene tikumva za mayenje amenewa ana a mulungu tikuti bwanji ndipo ana a mulungu tikunena kuti ambuye mulungu mundiveke zida zonse za mulungu kuti ndikakhonze kuchirimika pokana machenjerero a mdierekezi tipemphere ambuye mulungu wakumwambamwamba tayamba kugumula chigawo chija cha ufumu wa mdierekezi wakumayenje akumidima mutithandize kutipasa vumbuluso lokwanira ndi chidziwiso chokwanira ndipo mwapanga ana anu kuti akaziziwa izi miyoyo yawo ikonzeke polowa mu ufumu wanu atachosa zonse za dziko lapansi inuyo mutakhala mtsogoleri wawo tikudziwa kuti tazunguliridwa ni mayenje amenewa ndipo kuchokera kumpoto tili ni mayenje pafupifupi sikisi kuchokera chigawo china tili ni mayenje pafupifupi 5 kuchokera mbali zinazi tili ni mayenje ogawanagawana ndipo dziko lonse lapansi likukumana ndi mphamvu zochokera ku midima imeneyi ambuye mulungu ziwanda zimene munazithamangisa ndi kukhala m'mayenje akumidima tikukuyitanani kuti mutilanditse ku izozo ndi kutipasa mphamvu yozigonjetsera taonani tsopano zayamba kuonekera mu chikhalidwe cha ana athu, ziwanda zochoka ku Pole Edgar Pit, zayamba kuonekera ziwanda za Money Pit, tikuziona za Ice Pit, zikuonekera Bitrix akuonekera Green, tamuona Stone Age pit akuoneka mphamvu zake za ziwanda zikuonekera ku dziko lapansi choncho pamene tikupemphera kupemphera inu mulungu wakumwamba mutipase mphamvu zokwanira zokangana ndi kulimbana ndi kugonjetsa ndi mizimu yakumidimayi mu dzina la yesu khristu mfumu ya mafumu tithandizeni ambuye mkati mwa umboni wopitirirawo tithandizeni pamene tikulowa mchigawo china amen